Ee, Igbo bụ Igbo ekene m unu Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ na tata abụrụ afịa nkwọ n'ala Igbo Ee, mbọsị ọbụla anyị yiri akwa ọcha pụta ị ma na nnu- nkụzi mbọsị ahụ ya-adị nnu Ee, Igbo bụ Igbo ekene m unu asị m na nke o chi ya zere ebe ọbụla i si ege anyị ntị onye na-anụ onu ebe nwa bụ ya na-abata eto n'ụbọchị nke tata ife anyị ji wee bịa tata bụ etu e si ekupụta nwa n'ala Igbo etu nwata nwaanyị si ekujele nna ya nwa ka nna ya netara ya nwa ọ bụ ihe anyị ya-akọwa tata maka na ya bụ ihe nwere uru ọ bara n'ala Igbo mana anyị tụfuru ya bụ ihe o wee soro ihe na-enye anyị nsogbu tata ma etu e si eme bụ na na ọ bụrụ na gị bụ nwata nwaanyị nụọ di gị bụ ada nụọ di ọ bụrụ na ọ nna gị kebe gị di i wee ruo be di gị ahụ wee mụọ nwa izizi ọ bụrụ nwoke o nwere etu e si anabata ya mbọsị a ya-ekute ya be nna gị bụ be ndị nna ya ochie o nwere etu e si anabata nya nwatakịrị n'ala Igbo etu e si anabata ya bụ na ọ bụrụ na nyanwa bụ nna gị a kebe gị di ka dị ndụ ị kpọrọ nwa apụta n'ilo na ihu mbara ezi be nna gị ya bụ nna gị apụọ nanyite gị dị nwa kpọrọ ya bata n'ezi ahụ bụ ezi ya bụ obi ya bụ nna o si etu a ọ wụsa nya nwatakịrị ụkwụ n'ala o wenite ya elu ọ wụsakwa ya n'ala o wenite ya elu ọ wụsakwa ya n'ala nke ịtọ o wenite ya elu ọ sị ya na ebe a bụ ebe nne gị si bịa bụrụ ikwu nne gị na ị bịa ebe a na e kuo gị mmiri na ị ya-aṅụ na ọ ya-awa gị n'afọ e nye gị nri ebe a na ị ga-eri na ọ ga-awa gị n'afọ ọ bụrụ okwu bụrụ imi aka anya bụ n'ilu ndị ichie nọ na ngwuru aka aka nya nwatakịrị ahụ wee gbaa ya ụkwụ na ala ka o kwụsie ya ike na be ndị nna ya ochie ngwa gee ntị oge nna gị ahụ kere gị bụ nwaanyị mgbe ị- ọ gbanye- ọ gba- ị gba- ọ gbanyere gị nkwụ sị gị jee kpọta di gị i wee jee kpọta di gị i wee bịa wee sekpuru ala o wee kpere gị ekpere wee sị gị na gị jee be di gị na ị pụọ na ị ga-amụ ozuzu eke mụ ozuzu afọ nwa ahụ i kunatalụ nna gị bụ okuri ahụ dịka ọ na-agba ya ụkwụ n'ala ọ na-agwakwa ndị ichie sị ha na ya bụ ekpere ha kpere mbọs- mgbe nwatakịrị a na-akwado ịpụ jebe be di na ya bụ ekpere rụkwara ọrụ ya na-ekwe ya na anya bụ ozuzu eke bụ ozuzu akwa a ya na-ekwe ya na ha kpọtakwa ya ọ bụrụ ndị a na-egbu a na-agaba egbu ọkụkọ ma ọ bụ egbu ewu na ya bụ ihe mana ọ bụrụ na na ya bụ onye kebeghị di a abụrụgo onye naba mmụọ eneghị anya ọ bụrụ na ọ mesịghị ụwa ya wee na-abịafe ya mụọ nwa ihe eji ewu wee wee kpọrọ nwa a wee bata be nna gị egbuo ewu sie oriri n'afọ ya nwatakịrị nwa aṅụrị etu esi eme ya sị na na nwaanyị mụọ nwa izizi ya ọ bụrụ nwoke e were ewu e were ewu wee kpọnata ya be nne ya n'etu igbo si eme ọ bụrụ na egbuo ya bụ ewu a a na-agwakwa ndị ichie ana maka na nna gị ahụ esorogo na ndị ichie ana na-agwakwa ya sị anya na-ekwọ na n'ebe ekpere ahụ o kpere mgbe o ji gara aga na na-ekwe ya na-agbatakwa ya nwatakịrị ebe a wee na-asị ha na-ekwe ya ha bụ ndị ichie ka anya nwatakịrị ahụ o nwerọ nwatakịrị esi otu a nabata n'ikwu nne ya i- ihe na-eme mara amara na nwatakịrị esi otu a wee nabata n'ikwu nne ya na-adị nnukwu nne na ihe ọbụla o ji bịa ụwa na ọ ya-emechasị ya anyị na ya etube ya ugo n'ikwu nne ya a ugo ọ ya-eji wee bụrụ nnukwu mmadụ o nwerọ ọgwụ agwọ ya emetụ ya nwatakịrị mgbe ọ na-eto maka na a sị na na ọsọ chụba nwata ọ gbanaa ikwu nne ya anụ n'igbo na-ekwu n'okwu sị na ikpe ada ama nwa nze ebe nna ya nọ n'ọgbọ okwu na nwadịana bụ eke maka na eke na-eme ajọ ngala n'ana idemili ya bụ na onye ọbụla esi otu a wee kwadoolu na-adị nnukwu wee na-asị igbo bụ igbo ka anyị hapụ ịtụfu ihe anyị ji ama mma maka na onye kpọọ ọkụ ya mkpọkọrọ agbata obi ewere ya kpoo aja ka anyị dozienụ ife dị be anyị ka ọ wee dịrị anyị mma ee igbo bụ igbo bụ ndị ọma na-ege ntị ọnwa bụ ihe na-abata ete ebe ị- ebe ị na-anụ olu anyị bụ n'eziokwu igbo bụ ndụ ebe anyị na-akụzi ma na-azakwa ihe gbasara ọdịnala igbo echefukwana ịdị na-ekwela anyị